Salude a totus e benevènnios a custa puntada de Tiri Tiri. Oje so cuntenta a beru ca apo un'òspite de, poto narrer, de riguardu, ca at fatu una faina Sicunde mene de un impreu mannu mannu mannu mannu a beru, s'est inpessu laureau custu pitzoccu e at fatu una tesi in limba sarda e bois azes a narrer e insomma va bè no at fatu insomma una faina de ispantu e ma est una tesi in medicina in s'universidade de Tàtari como nos faghimus contare. Pro ite at detzisu de fagher una tesi in limba sarda, si at àpiu problemas, insomma como nos lu nat issu. Alessandro Beccu, salude Salude a totus. Salude. Deo mm, ripito, so veramente mm, cuntenta meda chi tue sias inoche chi nos potas contare eh, custa pessada, c'as àpiu, ca ehm, no est de totus a, a, mm, a iscrivere una tesi in limba sarda, ca già una tesi est difficile eh, mm, di per sé, insomma, no est una cosa facile. E duncas a la fachere finzas in sardu Insomma, proite as detzisu de fagher custa cosa? No, deo penso chi, cioè, a la fagher in sardu est una cosa, po me risurtat una cosa normale, in su sensu chi deo bi so abituadu a faeddare in sardu, a iscriere in sardu, apo incominzadu zai dae paritzos annos a iscriere, m'apo, mi so documentadu in carchi manera e Fortzis mi eniat pius fàtzile a l'iscrìere in sardu chi no a l'iscrìere in italianu, in pràtiga. Est istadu custu s'iscopu printzipale. Poi totu unu muntone 'e motivos chi oviamente su sardu che lu semus isperdinde, su sardu sa percentuale de sos piciocos e de sos pitzinnos chi l'imprean est sempre pius bassa e po custu deo

Su tìtulu de sa tesi est Educatzione a s'impreu de su microinfusore in su patziente chin su diabete de tipu unu. S'argumentu no est de sos prus fàtziles. No, no est de sos prus fàtziles, però est una una problemàtica chi in Sardigna est difusa in modu particolare. Oviamente a la faghere in sardu una tesi iscientìfica pro a la faghere in sardu bi cheret unu pagu 'e preparatzione, in su sensu chi tocat de connòschere unu pagu 'e terminologia Sa terminologia iscientìfica, l'ischimus, in totu sas limbas europeas est pagu prus o mancu semper sa matessi, est meda s'assimizat meda. E dae cussu puntu fortzis non b'at àpidu problema. B'at àpidu problema pius che àteru a a fortzis a fàghere abituare sa zente chi fintzas in sardu de custos temas si nde podet faeddare, custa est una tesi de infermieristica E fortzis deo penso fintzas a un'atera cosa, chi a livellu infermieristicu su rapportu intre su patziente e s'infermieri est una de sas cosas pius importantes, ca sa majoria de sa popolatzione in Sardigna est totu, cioè est totu, est b'at una majoria antziana de zente 'ezza chi est abituada in cada manera a lu faeddare su sardu e a e a tenere unu raportu cun s'interlocutore in sardu e poi custu naschet unu raportu intre s'infermieri e su patziente chi est meda pius forte e meda pius de fidàntzia namus.
E difatis est custu poi chi segundu mene tocat de ponner in evidèntzia chi cando andamus a sos ambulatorios o a sos ispidales no est zertu una cosa rara a bider zente antziana ma fintzas zòvanos chi faeddant in sardu, chin sos dutores, chin sos infermieris e duncas a b'èssere fintzas una namus una terminologia ispecifica in sardu de tzertas patologias, antzis diat esser mezus de totu sas patologias, no est tzertu una faina male fata. Contanos de ite faeddat sa tesi. Tando sa tesi faeddat de s'educatzione a su microinfusore. Ite est su microinfusore? Su microinfusore est un'istrumentu chi si cullegat a namus chi est un'istrumentu mannu comente podet esser unu unu de cussos lettores musicales chi si impreaian vint'annos a i como, unu walkman lu mutian gai sos inglesos e E nudda, custu custu microinfusore a ite servit? Servit a infundere s'insulina in cambiu de sa terapia multinietiva. Est unu unu traste chi nos permitit de de infundere s'insulina in manera continua chi non b'apat interrutziones, in pratica faghet su su tribagliu chi diat dever fagher su pancreas, cando in sos diabeticos mescamente in cussos de tipu unu su pancreas custu tribagliu non lu faghet b'at in su microinfusore. Est unu est unu est una 'aina ancora chi no est connota meda, fintzas in Sardigna est, sa Sardigna est una de sas de sas regiones pius pius adananti dae custu puntu de de vista, ca est de sas regiones italianas est cussa chi tenet un'impreu, s'impreu pius mannu lu tenet sa Sardigna E nudda, duncas s'educatzione a s'impreu de su microinfusore in su patziente, duncas totu sas dinamicas, totu su tribagliu chi devet fagher s'infermieri cun su patziente chi devet incomintzare a impreare custu custu istrumentu ca est un'istrumentu eletronicu cumplicadu e su patziente cheret abituadu e duncas b'at unu unu periodo de de impreu chi li permittit de de si de s'abituare a custu chi l'at a mezorare comunque sa S'istile de vida e totu. E tzertu de su 'e non deper fàghere ca l'ischimus no chi s'insulina s'inietat faghende-si un'iniezione su prus de sas bortas no, duncas su 'e non deper impreare una siringa e de poder zirare trancuillamente chin custu infusore est fintzas unu mezoru mannu de sa calidade de vida. Quindi Universidade de sos Istùdios de Tàtari, Dipartimentu de Medicina Clìnica Isperimentale, su cursu de làurea in infermierìstica, ti ses laureadu dae pagu, insoma, est una faina frisca frisca, cantu b'as postu a fagher custa tesi? In sardu, eh, poi in italianu non ti lu pedimus, in sardu. No tando, su beh su tempus est bistadu fintzas Partidu in paritzos meses ca b'at bistadu esames in mesu e duncas b'at postu fintzas pius de su chi b'aio devidu ponner. Però su fattu est chi no est bistada una cosa normale comente podiat essere si l'aio fatta in italianu. B'at bistadu problemas burocraticos o problemas de carattere podimus narrer fintzas politicu cherinde chi an unu pagu frenadu custu processu chi de iscritura e de presentatzione de sa tesi in sardu. A s'incomintzu addirittura b'at bistadu problemas in contu de, propriu cando l'apo proposta custa cosa B'aiat elementos intre s'universidade chi no fin de acordu po custu sèberu, mi naraiant ma ses seguru, ma ite poite lu cheres fagher goi, tantu no ti dat nudda in prus, tantu ma in cale sardu, est semper sa matessi chistione ca est semper sa matessi cosa de chie no b'est chie chie sa limba non la connoschet, chie non la connoschet comente cioè bi sunt sos chi la si la connoschent e sos chi non la connoschent, bi sunt sos chi non la connoschent chi faeddan e chi dd'est una leze, e bi sun sos chi la connoschen e chi tenen fintzas un'idea diferente, e non totu la pensamos a sa matessi manera ovviamente. E duncas totu m'ana nadu addirittura, e ma l'ischis ite podet sutzedere si tue faghes una cosa gai, in intre s'universidade, sa facoltade iscientifica, non in su dipartimentu de medighina non b'at bistadu mai unu chi at fatu sa tesi in sardu e duncas podet sutzèdere chi sa ite non si cumprendet ancora ite podiat però nudda deo apo sighidu ca est una cosa chi cherio a donzi manera e nudda so andadu dae su retore tando bi fit Atilio Mastino E nudda, l'apo nadu a iscurta, deo cioè dde cherzo fai custu tribagliu, no bido poite ub'est su problema, apo cioè sa leze fit a sa parte mia cioè in Sardigna b'amus unos cantos articulos chi nos permittin de, ma finzas sa costituzione però evidentemente sa leze tocat de la rispettare petzi po su chi cheren issos e po su chi li faghet comodu Però igue est bistadu fintzas abbastantza, cioè m'est m'at dadu unu pagu azuadu, namus, chi m'at nadu, deo muto tale persona chi fit su diretore de su cursu de làurea, chi chi no fit de acordu tando, no fit meda de acordu, e l'at nadu, va bè, tue bi la faghes fàghere, però devet tenner una 'odale fintzas in italianu pro tenner valore legale e e nudda e sas diapositivas poden essere in sardu e sa discussione su matessi in italianu si b'abarrat tempus in sardu custos seberos su professore sa veridade Ciriaco Carru infatti li cherzo torrare gratzias ca issu at azzettadu nachi comente bi l'apo nadu nachi la cosa mi intriga e at azzettadu derettu Su chi l'apo propostu e nudda poi dae igue certu no no fit no sun bistados custos ebbia sos problemas bi nd'aiat atteros ma forsis pius pagu de pius pagu rilievu namos dae su fattu chi cando faghes totu sa procedura in internet de su de s'iscritzione de su de sa dimanda de laurea deves cumpilare totu unos cantos modulos po po avanzare su processu de de de su titulu in pratiga e igue su matessi cando deves seberare sa limba de sa tesi ite deves seberare boh No b'est su sardu, b'est s'albanesu, b'est su portoghesu, cioè ma in Sardigna no apo cumpresu chie est chi faghet una tesi in albanesu o in portoghesu, cioè penso chi siat pius probabbile chi unu la fettat in sardu, penso, e custu est unu problema cioè si zai su portale telematicu narat chi su sardu no est a disponimentu, cioè est zai a ti narrere mi chi in sardu no la podes fagher

Mentovamus sas lezes ca Lisandru at nau una cosa zusta, sa leze ti lu permitit de fagher una tesi in sardu ca amus a parte sa costituzione e cussu l'ischimus ma amus una leze nazionale chi nat chi su sardu at su matessi valore de s'italianu, chi si podet impreare in iscola, dae s'asilu fintzas a s'universidade e duncas est, namus chi est una tristura intender custas cosas, mi dispiachet meda, però pro chie non l'ischit si at in animu de fagher una tesi in sardu depet ischire chi lu podet fagher, est unu diritu, poi tzertu su valore legale, l'at nau fintzas Lisandru, est cussu de su testu iscritu in italianu, però si unu lu cheret fàghere lu podet fàghere fintzas in sardu. prima tue as nau chi una de sas cosas chi ti pedian fit in cale sardu, tue in cale sardu l'as fata? Deo penso chi su sardu siat una ebbia, in su sensu, sa Sardigna certu in donzi 'idda b'amus una tonale diversa, una variante diversa, unu termines chi podent mudare dae una 'idda a s'àtera, però custas cosas bi sun fintzas in s'italianu, bi sun, si ponimus a faeddare unu napoletanu cun unu piemontesu o cun unu venetu, no penso chi foneticamente faedden a sa matessi manera e cherzo narrer, imprean un'istandard chi est s'italianu e su matessi capitat in Inghilterra, in Frantza, in àteros logos. Cherzo nàrrere, no, deo, como sa sa pregunta chi m'as fatu tue, apo impreadu sa lsc, chi est sa limba sarda comuna, medas la connoschen e medas non la cherent mancu intèndere, però est una est una est una ghia ca mi dat s'oportunidade de iscrìere in una manera coerente e sena iscrìere pro nàrrere una paràula chi innantis pro nàrrere iscrio amus Amus fatu, poi che passat cussas duas o tres paginas e agatto ammos fattu e no cioè deves rispettare una norma chi poi 'onzunu 'onzunu si la lezet a manera sua una 'orta chi unu leat prattica chi la connoschet sa norma deo so de su parrer chi non b'apper deo sa LSC si deo la fatto lezer a babbu mi narat ehi custu paret campidanesu. Si la fatto lezere unu campidanesu li narat chi paret logudoresu e non nd'essimus prus. Fortzis est una chistione de abitudine, deo no deo po narrer deo mi deo adeguare a cale si siat norma e non b'at problema. Però si non b'at una proposta alternativa chi siat forte e chi siat chi siat movida dae unu bellu gruppu 'e persones no Cioè, tanto le che di la mente se si poi no, no intervenis, cioè no, è questo che domanda. E de su restu tue mi lu podes cunfirmare, bidu chi appuntu as, ti ses laureau in s'universidade e su dipartimentu de medichina clinica isperimentale, sa limba ufficiale de sa de sos testos iscientificos est s'inglesu. E non penso chi eh, si unu est londinesu iscrivat in un inglesu de Edimburgo. Inoghe b'at bistadu, inoghe, b'at bistadu fintzas un'ateru problema. Cando deo so andadu a dimandare pro custa cosa de sa de la fagher in sardu, nudda, b'at bistadu custas chistiones, nachi ma proite la cheret fagher in sardu, eh! E e m'at nadu, e l'apo nadu tando, ma e si l'apo fatu in inglesu ite cambiat? E nachi eh ma no in inglesu no, cioè pariat su pretestu de la fagher petzi in italianu e però torrende a su contu de de s'inglesu, finzas s'inglesu est un'istandard e impreant s'inglesu po, mascamente in sa terminologia scientifica, mescamente chi poi Sunt totu tèrmines chi arribant dae su grecu e dae su latinu, si andamus a bìdere, tando, cioè, de ite semus faeddende, no non b'at, non b'at tèrmines noos, non b'at neologismos, bi podent èssere, ma pro ch'intrare unu neologismu bi cheret chi la chi sa zente l'atzetet e chi benzat reconnotu dae totu dae totu sos chi dae totu sos sardos, dae totu chie chie l'impreat.

As iscritu custa custa tesi, as impreau una terminologia ispecìfica e duncas in s'argumentu si podet narrer chi tue as namus fatu unu unu glossàriu, si podet narrer, iscientìficu tècnicu e as in ànimu, como augurandeti de acatare traballu pro su chi as istudiadu, l'ischimus no, custu ti lu ti lu auguramus chin totu su coro, ma pro su sardu, pro su traballu ch'as fatu, pro sa passione chi as pro su sardu ca l'impreas comente as nau tue semper e bi credes e pensas de sichire fintzas in cust'andala mancari de sichire chin una terminologia tecnica chin s'ammaniu de carchi glossariu insomma in cust'andala de de s'isperimentatzione de su sardu fintzas in custos argumentos tecnicos. No cussu eia ca ovviamente custa est una parte solu de sa po narrer de sa vida mia de su chi de su chi rappresentat su chi fatto Po nàrrere, Zai biviat in mesu a i custas cosas in su sensu chi paris cun Mauro e Maurizio amus abertu custu progetu chi como at leadu, est comintzende a leare unu pagu de logu in su in internet e penso chi. Beh, namus cale progetu, si no chie nos ascurtat non cumprendet e gai mancari andan fintzas a biere. No, nudda, amus abertu custu giornale online chi si mutit Sa Gazetta e faghimus cronaca internatzionale, cronaca locale a livellu natzionale sardu namus in sardu impreande comunque una norma rispetande·la e finzas isperimentande ca no est chi sa limba andat evolvendesi puru E sos terminos noos deves chircare de los adattare, deves chircare de chircare, deves chircare de agattare cussu su ligammene cun sa limba e cun su cun sas paraulas. E duncas in custu 'odale amus sempre isperimentadu, amus sempre nos est sempre aggradadu a biere comente podiat reagire sa zente, pone custu, pone cussu a biere E po narrer su glossariu scientificu no tiat esser una cosa mala ca una 'orta chi ca sun custas materias, sas materias scientificas, sas materias tecnicas chi sa zente unu pagu, e ma cussu no si narat, comente faghes a li narrer chi cussu est unu microinfusore, est unu microinfusore ca est microinfusore finzas in atteras limbas de Europa, est diabete ca est diabete in totu sas atteras limbas de Europa. Poi esistit unu limbazu scientificu tecnicu e b'at unu limbazu de cada die chi po narrere mi podet narrer chi su diabete est su diabete in termines scientificos ed est sa diabeta in termines ca sos bezzos po narrer in silanus li naran sa diabeta in Ollolai su matessi e duncas b'at unu limbazu scientificu e b'at unu limbazu de cada die Deo penso chi po una terminologia chi unu po nai impreandela in giornales, in cutidianos, in televisione, in in cuntestos scientificos, in sos ispidales, siat apropriadu a impreare una una terminologia scientifica, poi unu cando faeddat cun su cumpanzu, cando faeddat cun su

Como tue as àpiu s'esperièntzia, namus chi est a metade intre positiva e negativa in in s'iscola, namus in s'universidade, s'universidade est namus su gradinu prus artu de s'iscola, ma problemas bi nd'at fintzas in sas iscolas prus minores ca l'ischimus su sardu s'impreat pagu e cando s'impreat medas bortas non s'impreat comente fis nande tue chin unu rigore iscientificu e cada unu est espertu de sardu ecco Secundu tene, ite podimus cussizare invetzes a chie cheret isperimentare su sardu a manera iscientifica fintzas in sas àteras iscolas?
In sas àteras iscolas su discursu est unu pagu cumplicadu ca igue b'intrat su Ministeru, b'intrat sa Regione Cioè, deo poto narrer su parrer meu sobre su su fattu de chi po me po me custos cursos chi bi sun in sas iscolas non nd'isco finzas a ite puntu poden esser utiles, in su sensu, fattos comente sun fattos, ca si tue faghes tres oras sa chida de sardu est comente chi ses faghende tres oras sa chida de frantzesu Est una limba istranza comunque, est una limba furistera, est una limba chi tue non l'intendes, namus chi zai sos pitzinnos partin cun d'una cosa, sos pitzinnos moven, custa cosa, sos pitzinnos moven cun d'una cosa chi cun d'una limba chi no est già su sardu, est s'italianu ca in domo issoro los pesan in italianu ca est gai Ca deo lu cioè si biet lu idimus in donzi logu ca su babbu e sa mamma a sos pitzinnos li faeddan in italianu mancari issos sian pesados in sardu est unu processu chi est gai ed est pro custu chi sa percentuale de sos pitzinnos chi lu faeddan e chi l'imprean est sempre pius minimale e diffattis penso chi sa regione non non No fettat abbastantza po su chi podet fàghere e po su chi bi cheret, ca no bastat a ponner duas o tres oras de sardu, eja, mancari cussu pitzinnu li ch'intrat in conca cussas paràulas prus, però no l'at a impreare mai, fortzis in sas biddas custa cosa est pius pius pagu difusa, in sas biddas seguramente si mantenet de prus sa limba, si mantenet de prus certas traditziones, in sas tzitades ovviamente Custu est pius, no no est pius est pius pagu no b'est in pratica, cioè e si b'est b'est meda pius in numeru minore deo penso chi su su su s'unica carrera de praticare siat cussa de de su bilinguismu a su matessi livellu de, cioè, de su sardu a su matessi livellu de s'italianu, su matessi numeru de oras chi fatto in italianu las devo fagher in sardu, su matessi numeru de oras de istoria in italianu las devo fagher in sardu e innoghe bi sun finzas totu sos vantaggios de su de su bilinguismu a livellu cognitivu, a livellu sos pitzinnos creschen prus, comente narrer, prus abistos e prima fis nende a propositu de sa discussione chi t'an nadu de la discutere in italiano, ma poi l'as discutia in italianu o in sardu a sa fine? No tando, no b'at bistadu cambiamentos ovviamente, deo apo deo Zai, su fatu de m'essere adeguadu a custa chistione de su titulu non l'apo nada. In pratiga non nd'isco si est serbidu in sa tesi, innanti si b'est su titulu in sardu, in custa versione b'est su titulu in sardu e a pustis b'est su titulu in italianu. Issos pretendian chi innanti si b'esserat sa versione in italianu e a pustis sa versione in sardu, ca segundu issos deviat figurare innanti sa limba s'italianu e a pustis su sardu. Machines a parrer meu, cioè basta chi bi siat sa versione e no, deo penso chi custos siana totales po ti fagher perder tempus, po ti fagher po ti cumbincher, ehi lassa istare, ma bi ses ponende unu muntone 'e tempus, ah mi la fatto in italianu mancu no mutu, no, chie la devet fagher la fettat in sardu acumpanzadu a sa versione italiana e tantu seguramente b'at atteros pizzinnos, atteros picciocos chi s'ana laureare e chi ana fagher sa matessi cosa, ca custa fit una cosa chi Fortzis in in d'una facoltade scientifica in Tàtari no capitaiat da trint'annos, da cando bi fit Bainzu Piliu, e nd'apo chistionadu fintzas cun issu, e issu puru m'at nadu, beh, dipendet dae su professore chi agatas e si ti la faghet si ti la faghet fagher gai o nono. Deo apo tentu sa fortuna de connòschere professor Carru de Bitti, e subitu m'at m'at m'at acumpanzadu in custu percursu E nudda, apo fatu duncas duas versiones, una versione de cunsignare in segreteria cun su tìtulu prima in italianu e posca in sardu e una versione de mi mantenner deo de dare a sos professores cun sa versione innantis in sardu e posca in italianu. E custa fit sa solutzione pro no pesare machines. Pro sa chistione de sa discussione su matessi. in cue s'acordu fit de proietare sas diapositivas in sardu e cussu a unu certu puntu nat chi eh ma eh magari ne poi mettere una in sardo le altre ne metti in italiano nat chi e apo nadu ma deo zai apo azettadu custa cosa a parte chi bi tenzo sa posta elettronica de su rettore de tando custu est capitadu Duos annos a como, cando ancora bi fit Attilio Mastino, totu a s'incomintzu fit cussu. E tando apo torradu a mi so torradu a movere e apo nadu no, inoghe s'accordu fit differente. Tando an azzettadu custa cosa de diapositivas in sardu e sa discussione deviat essere in italianu. Si b'aeret bistadu azighe tempus mi l'aian aian fattu fagher un'ispetzie 'e riassuntu una sintesi in sardu. E però sun bistados fintzas gentiles, m'ant cuntzessu carchi minutu in prus, namus, apo fatu una chistionada de sete oto minutos in italianu proiettande in sardu e a pustis m'ant fatu faghere una ispetzie 'e sintesi in sardu e de bator chimbe minutos chi podiat andare fintzas bene fit po narrer fit una cosa Bella equilibrada mancari sempre su sardu sempre in minoria che lu tzaccan, no est chi, e nudda finzas sos professores a sa urtima han apprezziadu su tribagliu mancari mancari b'appet bistadu tottu custu burdellu namos dai no. Beh infatti siconde mene sa cosa de importu est a cominzare una borta chi s'andala si sinzat, poi a l'asichire est prus fazzile duncas mi cunfirmas chi est sa Dae trint'annos a oje est sa prima borta chi si faghet una tesi in sardu, dae cando insomma non fit una cosa. No est no est sa prima, inoghe magari poi non mi che cherzo appropriare de no est no est sa prima 'orta chi si discutit una tesi in sardu in una facoltade iscientifica, est sa prima 'orta in sa in su dipartimentu de meighina. Duncas, ca innantis b'at bistadu, cussas duas cussas duas tesis de cussas piciocas de acumpanzadas dae Bainzu Piliu e issas l'aiant fatu in sardu, totu su chi nd'est bessidu poi totu su chi s'atentzione mediatica chi b'est bistada in cussu
E difatis est custu chi fortzis de caminu pro pro faghere a manera chi su sardu siat a beru, una limba normale in Sardigna e chi si potat impreare non petzi a fitianu ma fintzas in sas facultades, in s'universidade, comente chi siat una cosa normale nd'amus galu meda de faghere ca non diat deper esser una una nova mediatica ma diat deper essere una cosa normale chi nemo s'ispantat e nemo e nemo nat nudda. Assolutamente no no diat diat dever essere una cosa normale, comente est normale in sos atteros logos, comente est normale in Euskal Herria, comente est normale in Catalunia, comente est normale ma finzas in Corsica, pro narrer, in Corsica addirittura bi tenen s'universidade issoro, s'universidade de Corsica Inoghe semus ancora isettende chissà ite, no amus ancora cumpresu chi gestinde nos nois unu pagu s'iscola e s'universidade diamus a faghere fortzis carchi cosa de prus de de chie nos cumandat dae fora chi no connoschet mancu sa realidade de custos logos de sos logos nostros. Intre s'universidade Tattari deo poto faeddare de s'universidade Tattari ca in Casteddu non bi so e deo so istadu in Tattari unu bellu paghe annos e isco coment'est sa situatzione e sa situatzione est fintzas cumplicada ca aigue b'est fintzas su tataresu ma su problema est fintzas chi mancu su tataresu 'enit leadu a cunsideru pro fagher tribaglios e est unu discursu cumplessu ca A un'ala b'est sa lege, a s'atera ala b'est su regulamentu de s'istatutu de s'universidade chi comunque non nd'isco como non mi l'ammento si est s'articulu chimbantotto chi narat chi s'ateneu tutelat sa cultura e sa limba sa limba sarda eo custu b'amos unu responsabile de sa limba sarda in s'ateneu chi est contrariu a un'istandard, no no cumprendo comente comente potat esser possibile chi unu responsàbile a sa limba sarda siat contràriu a unu istandard, unu istandard chi ti permitit de isvilupare sa limba, de la divulgare, de la de la de la de la fagher normale namus, de la normalizare comente totu sas ateras a sa a su matessi livellu de s'italianu. B'at de gherrare, b'at b'at b'at istudentes chi lu sun faghende e isperamus sos cumpanzos de s'assotziu Su Majolu chi an sempre deo so cumpanzu issoro e amus sempre chircadu de de su pagu chi podimus fagher cun pagas resursas a bortas nudda e l'amus sempre fatu e isperamus chi b'apat giovanos, cussu podet custu podet esser unu appellu a sos giovanos chi istudian in Tàtari pro narrer chi nois bi semus, nois faghimus atividade, faghimus cosas fintzas de interessu e boh benide e nos intendides nessi e chistionamus de de su chi si podet fagher. Difatis tancamus chin custu augùriu Chi sempes prus istudentes issèperen su sardu pro fagher sa tesi, chi sempes prus istudentes andent fintzas a pedire unu diritu chi est cussu de sustènnere sos esames in limba sarda, ca cussu puru est unu diritu sempes sanciu dae sa leze, chi sempes de prus apemas custa Ite li comente podimus narrer custa custa gana custa si namus gana de impreare su sardu ch'est sa limba nostra e poi in sas universidades l'ischimus bi sun sempre sos pitzinnos che a Lisandru che a s'assotziu Su Majolu chi gherran pro aer sos diritos issoro e duncas nois in su pagu chi podimus ecco te- damus custas testimoniantzias bellas chi totu paris si podet andare in medda e custa tesi segundu mene est un'esèmpiu bellu de comente podimus impreare su sardu e de comente podimus crèschere. Deo ti torro gràtzias pro esser bènniu e pro nos aer contadu custa bella faina tua. Gràtzias a bois e isperamus chi Siat de profetu po chie nos sighit e po chie cheret cheret afrontare custa custu progetu e custu su matessi percursu chi apo fatu deo e chi an fatu atere.